ndewonu ndị be anyị n'ụbọchị taa dịka anyị nọ n'Igbo Amaka the spoken Igbo a sịrị na ezu ụka anyị eri ude atụtụ oge ga isiokwu anyị ji bịa ileba anya tata bụ arụ ma ọ bụ

ihe anyị ga-eji bido bụ gịnị bụ arụ Em, ndewonu ndị be anyị igbo nwere omenala so ọ bụrụ na abịa n'omenala igbo a na-enwe ihe ndị igbo na-asọ nsọ ihe dịka mmadụ izu izu ori ji m ga-asị na arụ bụ ihe ndị ahụ na-adịrọ mma ntị ịnụ na mmadụ mere dịka m si maatụ eji m izu ori ji wee maatụ ji bụ ihe ndị Igbo hụrụ dịka ezigbo nri eji eme omenala ọ bụ na mmadụ zuo ori ji a na-asị na onye ahụ emego arụ so arụ bụ ihe ana na-asọ nsọ ga-akpọpụta mmadụ mee ya ma na onye ahụ kwesịrị ka a taa ya afụfụ otu a ka ọ dị ka ọ ra m n'ọnụ tinyekene ọnụ n'okwu a dịka ọ ra m n'ọnụ n'asụsụ nke m ka m si ghọtakwa arụ bụ ihe ọjọọ a na-asọ asọ n'obodo ka m maa atụ dịka onye jee n'ugbo mmadụ jee zuo ori ọka so a ga-asị na onye ahụ kpara arụ maka na o were ihe na-abụrọ nke ya otu a ka ọ dị m n'ọnụ. Nwada mgbe tinyere m n'okwu ndewo ndewo oke dịka na mgbe ọbụla a sị gị arụ Ọ na-abụ anyị nụ arụ. Ihe ọzọ na-agba anyị n'obi bụ okwu nsọ ala. Maka na oge ụfọdụ anyị sị na ọ bụ arụ, anyị anaghị aghọta na arụ bụ ya bụ ihe ahụ anyị nwere ike ịkpọ gịnị bụ nsọ ala. E wee jụọ gịnị bụ arụ ma ọ bụ gịnị bụ nsọ ala dịka i si wee jụọ. Ọ bụ ihe ahụ na mmadụ ekwesịghị ịnụ na ntị ma ọ bụ jiri anya wee hụ. nke ala ma ọ bụ ala Igbo na-abụghị maka na obodo ọbụla n'ụwa gbara gburugburu nwere ihe ha na-eme gịnị ha na-asọ ya bụ na ala Igbo na-asị gị na ọ bụ ihe ahụ nke ị kwesịghị iji anya gị ma ọ bụ ntị gị wee mee gịnị wee nụ nke na-eme gịnị obodo anyị bụ ala Igbo na-eme gịnị na-anabata nke a bụ arụ ọ bụzi na asị gị kpọsịsịwazi ihe ndị ahụ bụ arụ anyị agbawazie ya mana arụ ọ bụ ka o doo anyị anya na ọ bụ ihe ahụ na-ekwesịghị ka ị hụ n'anya gị ma ọ bụ nụ na ntị maka oge ụfọdụ ya ka eji asị gị na onye nọrọ ebe e mere arụ ma o kwughị ya na o so mee ya bụ arụ ị hụrụ n'anya ma ị kwughị i so mee ya bụ arụ mana mgbe ị hụrụ kwupụta arụ ahụ enweghị gịnị i soghị na onye mere arụ ya bụ arụ bụ ihe ahụ ị hụrụ n'anya ma ọ bụ nụ na ntị ma ọ bụ nọdụkwa n'ebe e mere nke megidere ala anyị ma ọ bụ iwu ala Igbo ndewo Ndewo. Ya bụ, ị na-akọwa bụ na arụ ihe onye Igbo sịrị tụfịakwa. na o soghị na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị Ndewo. ndewo Ka anyị nebara ya n'ihe akwa nke Igbo anyị ji. Mana tupu anyị ejebe, ka anyị metụtụ aka n'ịma ihe ndị a kpọrọ arụ.

em ọ bụrụ na gị na na ịkpọtụ ị bụrụ nwoke kịta ị nwee nwanne nwaanyị ofu nne na ofu nna ji unu naabọ unu naabọ ekwesịrọ ịnụ di na nwunye ọ bụrụ na a gaa na mba ọzọ ihe dịka obodo China na obodo ndị ọzọ dị iche iche na nwanne na nwanne nwere ike nụọ dịka di na nwunye mana ọ bụrụ na ala Igbo nwanne na nwanne ekwesịrọ ịlụ dị ka nwunye ọ bụrụ na ha mee ya ọ ihe arụ ka ọ bụ ọ bụrụ na nwanne na nwanne nwee mmekọ nwoke na nwaanyị ọ ezigbo ihe arụ ka ọ bụ ka bụ ofu ọ bụrụ na ị bịakwa ihe dị ka na nna na nwa ma ọ bụ nne na nwa ekwesịrọ inwe mmekọ nwoke na nwaanyị ọ bụrụ na ha mee ya ọ ihe arụ ka ọ bụ nwanne ekwesịrọ imepụ nwanne ya ọbara ọ nya ka eji wee sị na ọgụ nwanne na nwanne ada eti ikpe ya ọkụ a na-akụ mmadụ a na-akụ ya n'etiti afọ ma ọgụ gị na nwanne gị na-anụ ị ga-abịa na ndụ afọ ka ị wee ghara igbu ya so nwanne ekwesịrọ igbu nwanne ya mana kịta ọ bụrụ na ị nee anya ị ga-afụ na ndị mmadụ jizi ụmụnne ha ma ọ bụ nne ha ma ọ bụ nna ha wee na-agwọrọ ọgwụ ego ihe a niile bụcha ihe a na-akpọ arụ ihe arụ erika ka m kpedebe gị otu ahụ ndewo okay dịka ndị mụ na ha nọ ebe a si wee tinye ọnụ wee kpọgasịa ihe ndị ha nere anya dịka na ọ bụ arụ a bịa n'ala Igbo ọ bụrụ na anyị gụba ihe ndị ahụ bụ arụ ọ dị ọtụtụ ọ bụ eziokwu na anyị ejighịzi asụsụ na omenala anyị bụ Igbo wee kpọrọ ihe nke mere na ọtụtụ ihe ndị ahụ ndị nna nna nna anyị ha kpọrọ arụ ka anyị bịa n'oge ugbu a were ya sị na ọ bụzi ihe dị ka gịnị mee ka omenala maka a sị na arụ e mekata arụ mekata arụ anyị akpọzie ya gịnị omenala ọ bụrụzie ihe kwesịrị ekwesị ọ dị ka dịka e kwuru sị na nwa nna ma ọ bụ nwa dina onwe ha na ọ bụ arụ ọzọ wee bụrụ na mgbe mmadụ dinara anụmanụ n'ụdị ọbụla n'ala Igbo ọ bụ arụ a na-akpụ akpụ ka ọ bụ ọzọ wee bụrụ a bịa sị gị na akwụ chara n'ọdụ igu ihe a bụ ihe na-egosi anyị na ihe arụ mere gịnị mere ma ọ bụ a sị gị na chi jiri ehihie mee gịnị jie ihe a niile bụ ihe arụ ka ọ bụ oge ụfọdụ ị fụ nna ka ọ na-edina nwunye nwa ya ọ bụ ihe arụ ka ọ bụ ya bụ na anyị gụwa ihe ndị bụ arụ n'ala Igbo ị ma na chi ga-eji anyị ka na-agụ ya mana ọ ka anyị mara ihe anyị ji wee na-etinye ọnụ ka ụmụaka na-eto eto maka na ahụgo m ebe nwatakịrị na-eto eto si na nwa nwa nwanne mpa ya ya na-edina ya na ọ bụghị arụ asịrị m ya sị na onye ọbụla na-edina onye ya na ya bụ ọbara n'agbanyeghị ma ọ bụ nna gị mụtara ya n'afọ na onye ahụ na ị na-eme arụ mana ọ sị na mgbe ya atụghị ya ime ị hụrụ nghọta ya dịka generation a sịrị na ọ sị na mgbe ya atụghị ya ime na ya emeghị arụ na ọ bụ mgbe ọ dịrị ya ime ka ya mere gịnị ka ya mere arụ ya mana a gwara anyị sị na nwanne dina nwanne ya na ọ bụ gịnị ọ bụ arụ ya bụ na isiokwu anyị na-etinye ọnụ n'ụbọchị taa ọ tọgburu onwe ya ka ụmụaka na-eto eto wee nwee ike ghọta na ọtụtụ omenala ha na-eme na ọtụtụ ihe omume ụfọdụ ha na-eme abụghị ka omenala anyị Igbo si dị. Ndewo. ndewo onye ọjụ ajụjụ enwekwa ihe ndị ọzọ dịka nwaanyị ịrị enu nkwụ n'ala Igbo ahụbeghị m ebe a na-asị na nwaanyị na-arị enu nkwụ ya bụ na ọ bụrụ na nwaanyị ewere agbụ ị ma ihe a na-akpọ agbụ bụ ihe a eji arị enu nkwụ ọ bụrụ na nwaanyị jeje were ya jee rịa enu nkwụ ọ kwesịrị ka ọ bụrụ arụ ka nwaanyị ahụ mere arụ Ọ bụ arụ. arụ ka ọ bụ nwaanyị ekwesịghị ịrị enu nkwụ ya bụ na enwere ọtụtụ ihe enwere ike ịsị na ihe a bụ ihe arụ n'ala Igbo ya bụ na mmadụ ekwesịghị ime ya ndewo afọ ji otu maka na a sị na ejike m ije akọrọ isi ahụ mfe eziokwu ya gosi na ụmụ ndị Igbo eh, na- na- na-agba eh, na ihe a kpọrọ ala ike na maka gboo nwata ejirọ aka ekpe enye okenye ihe maọbụ na aghara arụ ọbụla mana kịta nwere ihe anyị kpọrọ ya ọgbọ kịta nwere ihe anyị kpọrọ